um, part two of my Ebonyi State rant hmm? ọzọ dịka ibe ya bụ ndị ahụ bụ ị gwa ha na ị bụ onye Ebonyi steeti ha sị gị okay onye Abakaliki ka ị bụ they don't even care the where you are from in Ebonyi steeti the next thing is ị bụ onye Abakaliki

m jụọ gị ebe ka ị bụ na Anambra ị sị m Ihiala or any other place I will not assume in my head that you are from Ọka is it that you people amarọ the meaning of state capital unu amara the meaning of state capital state capital bụ the seat ebe a ka ndị gọọmenti na-ebi ebe a bụ capital ebe gọọmenti na-ebi ndị na-achị obodo ahụ ndị na-achị that steeti na-ebi all the seat of government bụ the state capital mana m gwazie gị na m bụ onye Ebonyi steeti just because i don't know whether you people you guys feel na ebonyi state is like a community ebonyi state una dey know the name state not like a community ebonyi state nwere almost thirteen local governments in it mana ị pụta ị na-asị m na m sịana gị na m bụ onye ebonyi steeti ị assume-ọ na obere ụbụrụ gị na m bụ onye abakaliki ị na-agwakwa ha na ị bụrọ onye abakaliki na ị bụ onye afikpo a sị gị na you are you are you are ashamed you dey shame you dey you dey shame because you don't you don't want them to tag you an abakaliki person ọ iberibe na-emedị unu ka ọ ala na-agbazi unu ka ọ gịnị na-eme unu like and this one is with everybody onye ọbụla na-abụrọ onye ebonyi steeti na-eme this thing onye everybody na-eme this mistake onye ọbụla na-abụrọ onye ebonyi steeti sịa na ị bụ onye ebonyi steeti a sị gị na ị bụ onye abakaliki una na-eyele eyele like una na-ezuzu ezuzu adịba like ihe a na-ewechacha m iwe e but ọ bụrụ na m bụ onye Abakaliki sef ọ bụrụ na m bụ onye Abakaliki I would have accepted yes na m bụ onye Abakaliki but the fact that you people are putting the whole Ebonyi state inside one box is the annoying part you you guys dey kpokọrọ state comprised of almost 13 local governments na-eti ya na one box na box ahụ na-abụ Abakaliki like ị sịa n'ị bụ onye abụ m onye Onicha local government or abụ m onye Ohaozara or abụ m onye Afikpo or abụ m onye Ikwo or abụ m onye any of this other local government a sị gị na asị that you are you are ashamed of where you come from. wife bọsọ ọbụla m sị na m bụ onye Ebonyi steeti ọ sị na m bụ onye Abakaliki ọzọ e ala ya-agba onye a dadị ala bụ ihe ya-agba gị dadị ị gwa m nna gị onye Abakaliki bụ etụbara ime m sị gị na m bụ onye Afikpo ị sị mba na ọ must na m bụ onye Abakaliki ị ya-agwa m nna gị onye Abakaliki bụ etụbara ime m o ji wee mụọ m na Abakaliki because ụnụ macha ihe unu na-eme mmachi ọ kwarị the same thing na ndị ndị ọzọ bụ ha dị kpọọ igbo asị igbo ọ the same thing na kwụ na-emekwarị inside the igbo ụnụ masha na that is a state even ndị abakaliki anụnwa ụnụ na-akpọ anyị ncha niile ụnụ na-abox anyị ncha niile na ịbụ abakaliki ndị abakaliki ahụ anadị m anụ asụsụ fa adị m anụ onye abakaliki sụ asụsụ ebe adị m anụ ya their language is eh otu o si ada ngịwa ngịwa na onwe gị bụ onye any other state na ntị ka o sikwa ada mụnwa na ntị i no dey hear am mana asị gị na m bụ onye onye ebonyi state i si na m bụ onye abakaliki mana ị gwa m n'ị bụ onye abia state n'ị bụ onye eh, any other place na abia state i will not kwụsị that nonsense for that nonsense bụ